po custa puntada noa chi si potat in giru po sa Sardìnnia agatai presentadas de libburus, ammostus de fotografias cumenti cussa chi nc'est custu mesi, fintzas a su mesi de Ladàmini, su bintises de su mesi de Ladàmini in su Palazzo di Città in Casteddu 'e Susu ca est s'ammostu de sa fotografa Letizia Battaglia, però agataus fintzas a festival de musica e rassignas de cinema, intzandus Oi teneus tèngiu su praxeri de atobiai un'òspiti ca est stètiu cun nosu duus annus a oi in sa s'editzioni de duamilla e bintitres de Novas, est a nai Michele Atzori alias Dotor Drer su dotori, beni agatau. Gràtzias. Gràtzias a tui, fiasta benniu in su duamilla e bintitres po fueddai de su discu Raju ca fiat bessiu cuss'annu. Eja. Però oi t'agataus, t'atobiaus in nelle vesti, nareus, de autori, de autori de unu arromanzu chi est bessiu ocannu, ca est custu, si ddu fatzu biri, Ponidì a una parti, custa est sa mantixedda de custu bellu arromanzu e intzandus oi eus a fueddai de custu. Michele Atzori. Dotor Drer, su dotori, musicu indipendenti, rapper, nodiu, e però tui sesi traballadori de su terziariu, sesi autori poita as scritu fintzas un'atru arromanzu in su duamilla e bintunu. Eia, cussa fia una arregotta de contus però. Ah, intzandus. Giorro, giorronada leggia. Giorronada leggia, giornata avara. Arratza 'e dì leggia. Esti su titulu in italianu esti, Giornata avara, E su is discus, intre is discus chi as publicau arremonaus Ajò, de su duamilla e unu, Raju de su duamilla e bintitres, ses un'ativista de sa lìngua sadra, poita tui sempri imperas su sadru po po scriri is cantzonis, po fueddai, po fai fintzas atividadi polìtica, poita po tui sa lìngua sadra est, nareus, un fulcro de s'atividadi cosa tua. Però custu liburu dd'as fatu in italianu. In italianu. E. Segundu mei. Un'italianu ca, segundu mei, est un'italianu chi tenit influentzias de su casteddaju de su sadru. Certu. Poita est italianu regionali sadru. No est s'italianu standard. No, est italianu scolasticu, però candu 'ollu passu trancuillamenti, chene mi poni problemas, a su a sa perifràstica sarda e nci funt i fueddus. Nci funt i fueddus, fintzas Su tìtulu ca est Ponidì a una parti est de unu momentu centrali de su lìburu, però lassa, lassa, lassa su mundu cumenti est, lassa mhm. su mundu cumenti est. Eia. Est aici, beru su Eia, lassa su mundu cumenti est. Lassa su mundu no tochis nudda. No tochis nudda, no ddu fetzas a cambiai. Intzandus, mhm. agataus meda sadru innoi, poita est una spètzia de memoir. de sa de sa vida tua, de su chi asi fatu, de su de su chi ses fadendi e e s'aberit cun d-unu disclaimer. Est a nai, custa est una opera de fantasia, narat su su disclaimer. Nominis, personaggius, basi militaris, politicus, logus, eventus funt frutu de sa fantasia de s'autori, naras tui. Intzandus depeus cunsiderai totu custu cumenti

E mi so circau custu, nareus, unu esempiu e mi seu biu, ah nc'est sa prefatzioni e dd'apu postu cussa standard, nci apu aciuntu politici collaborazionisti, basi militari, po fai arriri no, segundu mei, is amigus. Sendi ca seu cuntendi totu contus, totu cosa chi funt sutzèdia e no sceti. Dogna 'orta chi est una cosa chi parit istrana, deu nci pòngiu sa nota e b'ai a circai su liberu, s'artìculu ca ti contat cussa cosa. No tenemu gana de de afungai apitzus de certas chistionis, poita no est unu liberu de, no est unu sagiu de politica o de antropologia o de atru. Dogna 'orta chi nau una cosa chi mi parit chi siat cussa sparada manna Inveci c'è sempri sa nota a calincun atru. Beh, sa nota s'agiudat poita no sceti po ligi s'artìculu chi est bessiu cuss'annu in su giornali, in sa rivista o in sa retza, ma fintzas po agatai unu video, una cantzoni, unu fueddu, est a nai, est unu arromanzu ca tui scriis

Funt ugualis chi no de prus de is de su turismu, no? Po fai una battuta e parit chi siat ghettada diaici, però nci pòngiu sa nota, poi vai studi di settore eccetera e unu andat a ddu biri e narat, ah diaici est. Difatis genti meda m'at nau, ma de undi ddas as bogadas custas, la', ca nci funt notas, scusami, no dd'as lìgiu.

e sceti custu est est sa est sa su contu no tantu de sa vida mia ma de una parti de s'esperientzia politica. E cumenti nascit custu progetu? Una dì ti ndi ses pesau fiast giai scriendi de diora pighendi apuntus mancai notas scriendi contus apitzus de po ddu fai bessiri unu libburu poita agataus binti capitulus Binti capìtulus ca sighint, nareus, unu tretu cronològicu, prus o mancu, lògicu cronològicu, cronològicu. Però tui cumenti est ca ti ses postu a ddi, asi nau, deu 'ollu fai bessiri, 'ollu scriri un arromanzu, cumenti, cumenti ti ses postu Michele Atzori a scriri un arromanzu? Custa, custa cosa est bessia, una 'orta ca est bessiu su primu libburu, no? Giornata fara, ca deu no m'abetamu ca andessit aici meda no, est bessiu a cabu de s'istadi e giai una pariga 'e mesis femus girendi, no no pensamu de fai is presentaras, no sciemu mancu, deu no femu mai andau a una presentara de liberu, ddu nau, seu o chi ci seu andau una pariga 'e 'ortas mancu mi dd'arregordu, seu no seu de su giru e no sciemu ca fessit una cosa interessanti, apu ingitzau a mi spassiai e apu nau firma pagu pagu, ma insaras funtzionat, custa cosa de iscriri funtzionat, apu biu, deu pentzamu, ok, fatzu una presentara, una festa, si spassiaus is amigus ddu benint, ddu ligint, poi cussus liburus in calincuna manera ant a girai, nd'amus imprintau milli, apu nau, ehi gei m'ant a durai, festas, cuncertus, e invecias apu ingitziau a fai s'atividadi de scrittori, de presentaras donnia dì, insoma, e inguni apu pentzau, ah ma sa cosa funtzionat, ah diaici est, poita deu ndi tengiu cosas de contai, ndi tengiu medas, deu e sa prima cosa chi apu pentzau, contaus totu, apu pentzau totu is cosas chi funt sutzedias in certus annus e ti fatzu sa controstoria, ossiat a nai, il dietro le quinte at essi in italianu, cioè cussu chi, cussa cosa est sutzèdia e totus narant, nc'est sa versioni ufficiali E deu invece ti contu un'atra versione, poita femu propriu a palas de is cuintas, deu nci femu e dd'apu bia, e chi siat unu momentu, unu momentu opuru unu contestu storicu, cussa cussa elezioni anca deu mi seu agatau, femu unu una comparsa in cussa elezioni anca poi gei dd'apu, apu. Cussa chi donat su titulu. Eia, anca poi apu apu fatu custa batuta chi mancu mi dd'arregordàmu però po po una pariga 'e annus est stètia insoma est stètia famada meda e però deu inguni apu biu unu sciacu mannu de cosas o connotu o funt bennidas a mi dda nai o mi mi dd'ant iscoviadas de su chi fiat sutzèdiu diaderus in cussa eletzioni, deu apu nau no cussu ddu 'ollu contai, poi E apoi, no, però ci funt atras cosas chi 'ollu contai, insoma, totu custu controstoria politico-sociale, sa nai, ndi tengiu medas, nd'apu scritu unu sciacu mannu, infatis custu liburu est scritu tres annus fait, apusti de de s'atru, però non arrenescemu a ddi donai una forma, una forma poita, una forma propriu de de storia, de narratzioni, poita deu apu scritu sceti contus, in s'atru fiat un'arregorta de contus chi fiant totus separaus E sendi ca no seu scritori, o fortzis immoi seu imparendi, nci apu postu unu sciacu mannu 'e tempus e a sa fini dd'apu donau custu custa storia, unu contu. Deu che inghitzu, mi presentu e poi si contu totu cussu chi est andau. Est beru ca tui no ses, no no nascis cumenti autori, cumenti romanzieri, però nascis cumenti musicu, cumenti rapper, poita tui sempri imperau su fueddu po po contai is Arrepadori, ddi nau. Arrepadori. In sardu In ddi sardu naras. arrepadori, mi praxit. Intzandus tui nascis cumenti arrepadori. Intzandus Eia. as sempri imperau su fueddu. E ca no esti cantau, esti prus Certu. fueddau. Ca tenit però u' atrau u' atru tipu de ritmu, u' atru tipu de de de intonazioni, de inflessioni. Intzandus tui Ddu scis imperai su fueddu e scis cumenti contai storias, intzandus no est stètiu dificili po tui arribbai a custa forma. Est un'atra manera però, meda prus dificili, potzu nai e no est sa beridadi, est prus facili a scriri cantzonis, in su sensu, ti ddu nau immoi, ca nci apu postu trent'annus e passa e po ddu imparai e sciu giai ollu contai ollu contai sa storia de Ovidiu Marras no, poita dd'apu fata una pariga annus fait e sciu giai ita depu fai, mi depu arregolli totu su chi mi serbit e poi sciu giai cumenti organizai totu is cosas, ddu sciu scriri a metrica de cantzoni chi praxit a mei, scioberu bollu fai ballad, duncas sciu giai cali est sa longaria de is versus. Funt cosas chi. E sciu giai però cali, ita, ita sigu in sa cantzoni, cali momentus, eus a nai sa scene, sa mini scenegia, sa scenegiatura pitica ca tenit sa sa cantzoni. Scrii contus mi benit facili, contus, scrii una storia est diversu, mi mi seu finzas postu a studiai, ma no est diaici, depis ligi, ligi, imparai E difati comenti dd'apu serrau, po no no no dd'apu, dd'apu fintzas corrìgiu unu pagu de pressi, calincuna cosa fortzis fiat de cambiai, però bastat, apu arròsciu poita nci seu tres annus e passa cun custu liburu. Pentzaus a furia de ddu ligi e de ddu torrai a scriri mancai. Però, però funt duas cosas, potzu nai una cosa, mancai mancai calincuna cosa fiat de cambiai, però apu cumprendiu cumenti si fait. M'est serbiu po cumprendi chi immoi 'ollu contai una storia, sciu giai seu partendi de sa narratzioni prus che de is cosas. Immoi connoscis su dispositivu, nareus su mecanismu e intzandus ses giai prus, beh, poita sa pràtica cumenti dda imparas? fadendidda, eh, fadendiddu, pratichendi sa scritura, si no. O puru depis istudiai meda, ma deu seu sempri stetiu mandroni po i custu. Però mandroni no est berus poita tui ses bravu in matematica, deu dd'apu imparau de custu, de unu de is contus chi nci funt in s'arromanzu, ca tui ses, ti praxint is numerus, ses bravu cun is numerus. Eia, femu a piciocheddu. E imoi? Ehi, ddu perdis cun is annus. Però cussu puru no fiat de studiai, cussu fiat poita mi beniat naturali, ddu tenemu. E mi sarvamu gratzias a cussu, gratzias a una pariga de materias chi mi andànt beni, de chi no deu femu propriu s'urtimu a iscola, seus molenti, no. Però no as studiau in s'universidadi, calincuna cosa. Apu inghitzau sceti, apu inghitzau sceti, però non mi nci seu agattau beni E apu inghitzau a traballai. Però as sighiu u' antru tretu ca t'at portau a pustis a cultivai is chi funt is interessus, is passionis cosa tua. Torrendi a su contu de intzandus de s'autofiction, tui innoi ses contendi parti de sa vida tua, cun acuntessius, cun eventus chi funt chi as biviu diaderus, alcunus, unus funt u' pagu mancai prus dramaticus, atrus prus spassiosus. custus. Deu mi ci seu agatada in callincunu de custus, mi seu torrada a biri in callincuna situatzioni, mancai in manifestatzionis, in La Maddalena po nai, o in atras situatzionis, no sceti polìticas, fintzas de festas. Po custu su tìtulu mi parrit ca funtzionit poita custa parti tenit una doppia, nareus, unu doppiu livellu. Est postu a postu. Est postu po fai craramenti custa doppia accezioni de partidu e de festa. E intzandus custa custa dimensioni doppia de su de s'arromanzu mi praxit poita si portat a intrai in manera profunguda in sa vida de Michele Atzori, ma fintzas in sa vida de custus annus de de sa Casteddu, de sa Sardigna, cumenti at biviu custus urtimus Corant'annus ddu podeus nai, de is annos otanta fintzas a oi. Eia, però est prus apitzus de s'ùrtimu, a parti s'inghitzu eccetera, sa cumenti mi presento, est prus apitzus de is ùrtimus cuindixi annus. Ma est, totus mi nant, as scritu una memoria, po cumenti dd'apu scritu deu est conca a s'incrasi, est conca a su benidori. Po nai, su tretu, apu fatu custu No torreis a fai is propriu fesserias chi apu fatu, cioè eus fatu sballius circaus de de no ddu podi ripiti, chi serbiri a calincuna cosa chi ddu chi ddu ligiri calincunu prus giovanu de mei narat, ah diaici nc'est, no nci cherus a no fai su propriu sballiu, de chi no Mancai tui dda as fueddau prusu cun genti o de sa generatzioni tua o de sa generatzioni unu pagu prus piticca, cumenti potzu Certu. essi deu, però prusu prus piticus, finza prus piticus, ita t'ant ita do t'anti torrau de de sa liggidura de su liburu? pa allo po nai, immoi est bessiu de pagu e apu chistionau cun pagu genti e e casi totu funt de s'edadi mia o s'edadi tua, insoma E matucheddus, dognunu mi torrat un'atra cosa. Giovuneddus ndi connosciu una pariga e totus mi nant, ddu seu ligendi, no, ddu ligiu a pagu a pagu, totus, i matucus puru, cioè sa cosa chi mi fait stranu, Giornal Tavara ddu ligiu, pagu a pagu est prus longu, Giornal Tavara ddu ligiat ind una dì, e totus nant, ah ah ah mi seu spassiau Custu no, mi stat praxendi però ndi ligiu unu capitulu a sa dì, ma e ita est, unu liburu de matematica. A tipu diariu. Boh, no ddu sciu, est stranu, est su propriu stili, chi ci pentzas, no est diversu meda, però biu ca custu est prus, nci ponit prus tempus, duncas depu abetai, seu curiosu, seu curiosu Certu, seus curiosus de sciri cumenti is de generatzionis prus noas de imoi mancai ddu arricint custu liburu, poita est beru ca issus ligint prus pagu puru de nosu e mancai invecias unu liburu ca fueddat de sa sotziedadi sarda de custus annus de Casteddu mancai is giòvunus de de immoi, de innoi, s'agatant unu pagu de prus, o mancai pigant prus interessu a ddu Bieus. ligi. Est a biri. Bieus. E cali est stètiu su, nareus, su contu o su capi su capìtulu prus prus tentosu, prus prus traballosu de scriri? T'arregodas? Boh, forsis cussus chi apu segau, nd'apu Ah, poita boga non ddus connosciu as postus a mannus. Eh, no, nci a s'acabu? no, chi nci nd'est unu e cussu anca 'olemu candu mi pongiu a contai cosas, cioè s'argumentu 'e cussu antropologicu e intzandus po mei est tostau poita no est no est cosa chi deu frecuentu, no est materia po mei e duncas ddu depu però ddu depu contai chi 'ollu po nai chistionai de una cosa opuru fai una controstoria ingunis puru, de mancai de una cosa chi nosu pigaus po bona, inveci est una fesseria e una fàula, e ddu 'ollu contai cun cun contus, cosas chi funt sutzèdias e non cun cun arrexonamentus, però calchi arrexonu ddu ponis sempri. Cussa est sempri sa cosa prus tostada po mei, però est sa cosa chi m'interesserat de prus, contai cumenti nosu si bieus, nosu sardus etotu, cumenti si bieus, cumenti si pentzaus, cumenti Comenti si bieus comenti populu e comente storia funti totu cosas o comenti seus amachiaus chi unu de fora si castiat intzasi parrit chi si depeus ponni su talentu in vetrina mi depu ah mi depu fai sa brava po oi mi seu fatu sa brava oi deu seu andau in televisioni e andau beni dognunu circat de andai a lichidiu no però nosu teneus custa ossessioni po nai candu e cussa est una cosa chi mi fait amachiai e deu dda biu dogna dì bella cartolina, nc'est sa àlega in s'arruga, bella cartolina per i turisti, no, poita a nosu inveci normalis seus merdonas nci caminaus in mesu 'e sa, e sempri custa ossessioni voli voli a trecento euro il turi, poita a nosu inveci no, cumenti andaus a remi, no ddu sciu, e sempri custa ossessioni po sa mirada de foras chi teneus e custa est una cosa forti meda e biu ca però nemus si nd'acatat, segundu mei est una malaria, poita dannus ndi fait, prus de una malaria, però nosu no si nd'acataus, si parit ca seus sanus. Ma segundu mei custa cosa est invece est antiga meda, benit giai de is epocas prus antigas de is dominazionis, is strangias chi eus, deu creu chi giai, Poita eus tentu giai medas ddu scisi ca intra aragonesus, spagnolus, savoia, italianus, insoma, custu custa cosa de su colonialismu s'est invecis furriada in autocolonialismu a bortas. Segundu mei est su tempus a fai custa cosa, no seus de acordiu cun tui. Però s'agatat fintzas in sa literadura, s'agatat in su cinema, s'agatat. De su Noixentu? De su Noixentu. Segundu mei est una cosa moderna. Di, naras. Ma segundu mei si. Però podit essi fintzas una un'atra banda de su propriu problema, de su propriu fenomenu, però Certu. chi at pigau un'atra dimensioni, chi at pigau un'atra forma. Segundu mei, segundu mei est una cosa propriu moderna, ma propriu de is urtimus trinta coranta annus. Segundu mei, no seu deu aici beciu po nai cumenti fiat in s'otuxentu, no, custu non ti ddu potzu contai. Però t'iat a praxi a ddu fai ligi a unu poeta, unu scridori sadru, mancai unu Antonio Gramsci, t'iat a praxi a ddu fai ligi a Gramsci su libru cosa tua, po po po ndi sciri, po po ndi connosci su pentzamentu, po ndi connosci s'opinioni? Ca nc'est s'atra dì m'ant nau, nc'est custu giogu, cumbida cincu personas a cena chi o no connoscis o funt mortas, no, E unu de custus mi seu pentzau Antoni Gramsci, no mi dd'ant nau ma Antoni Gramsci sceti però no ddu sciu, no seu seguru, poita unu apu nau Bukowski poita poita poita tenia sempri custa mirada e su segundu apu nau poita ita ci fait de Bukowski no, poi bellu a ponni impari is...no totu ciorbeddus, nci apu arrexonau diaici, cioè però nci apu pentzau totu su merì dogna tanti ndi bogamu unu, su de dus fiat Antonio Gramsci, poita m'est Praxu, unu cun su cerbeddu cosa sua, però non è chi naras, eh, Antonio Gramsci est totu astrattu, no, totu custa genti depit essi, tantu unu giogu, depit essi coscienti de su chi nc'è oi, depis chistionai sa propriu lingua, deu potzu chistionai cun totus, no tengiu problemas, però si depis chistionai totu pagu, bollu intendi a issu arrexonendi cun Bukowski puru, e Bukowski depit sciri de Sardigna, no, deu nci pongiu a totu custa genti, però poi Unu est unu chi ti fait una satira allucinanti, un'ateru est unu chi arrexonat e biesi ita ndi bogant, poita s'unica cosa chi mi interessat a mei est chi ndi boghessimu a foras calincunu arrexonu, calincunu. Beh siguramenti calincuna cosa bella e de interessu mannu ddu fiat. Siguramenti oi cent'annus a pustis Gramsci ti at a nai cumenti seus e de su sprigu de cumenti seus e nci at a essi siguramenti calincunu chi dda at a nai a Gramsci no ma ci sono cose più importanti Cussu e va bè su benaltrismu. Su benaltrismu in Sardigna e dogna 'orta chi tocas calincuna cosa eh ci sono cose più importanti. Cioè ben altro. E seu siguru chi fessit biu oi Antonio Gramsci si dd'ant a nai a issu puru, eh ma ci sono cose più importanti. Certo, tui acabadda de fueddai de frasoni, de su sardu. E bai e circa de ita iat a arrexonai oi, iat a essi bellu. Eh, mancai a ddu intendi. E issu chi no est, no at potziu bivi nimancu meda, poita No. est mortu, s'est mortu chi fiat giòvanu, e intzandus a ddu intendi fueddai una conca aici, immoi, iat a essi bellu. Però tui ti ses ispirau a callincunu autore, a callincunu romanzieri? Immoi as arremonau a Bukowski, Antoni Gramsci, as tentiu callincunu ateru esèmpiu literàriu? Ah, po scriri, naras? Po scriri, No, eia. beh, mi praxit totu sa literatura de su Noixentu no seu amachiau però chi mi naras ispiratzioni deu comenti apu inghitzau giornata fai imoi mi seu pigau scriu a sa manera mia po mei po mei po mei giai apu apu pigau de su primu e imoi sigu diaici unu pagu scriendi però deu apu pigau custa cosa meda de Nanni Balestrini ca mancai no est connotu meda e fiat unu de su Noixentu chi contat is movimentus de annus sessanta setanta eccetera no no sciu nemmancu chi fessit romanu o milanesu forsis fiat romanu non seu mancu seguru però mi seu a mei praxiat propriu su stili ca teniat chi mancai mancu dd'at inventau issu però est su primu chi apu connotu chi imperat su stili colloquiali est a nai No poniat ni puntus ni nudda, deu no seu diaici estremu però dd'apu pigau propriu pulliu pulliu in su stili cosa sua, ma ti nau finzas Brizzi cussu candu fia piciocheddu ddu imperara, totu un'atra cosa, eia, is primus liburus mi praxiat teniat custa manera de contai, fiant contus de gioventudi, però ddu ddu contarent cun cussu stili e nci ndi atrus puru

Innoi no est stimau meda poita at scritu unu libru no est issu contàt no fiat mai autobiografico fadiat contai contàt su chi ddi narànt is atrus duncas ativistas polìticus eccetera unu annu in Milano nd'at scritu unu apitzus de is ultras de su Milan poita ddus frecuentàt custus piciocus in calincunu logu eccetera e cussus ant contau sa storia e su libru at pigau su tìtulu de una stòria sutzèdia in Casteddu, ca si fiant axetaus e duncas no, in Casteddu no est stimau meda. No. E poita at contau stòrias ca in Casteddu nant, ma là ca no fiat diaici, issu però at intendiu giustamenti su chi ddi contànt sa parti insaras, no est chi andat beni a Casteddu, poi no fiat cussu s'argumentu S'argumentu fiat contai ita sutzediat in cussus annus me is ultras milanesus, Insoma po essi pigaus sa nexi Storia de vida e de in Cassari, inveci però est unu grandu scritori. Tocat a ddu torrai a scoberri intzandus a Nanni Balestrini e a ddu fai torrai a scoberri a cussus chi nant ca mancai no ddi fiat simpaticu meda. Sa boxi de su liburu eus nau ca pigas su is storias e is esperientzias cosa tua e ddas ponis in forma de contu. Sa boxi sa tua est in sa prima persona, tui scriis in sa prima persona, scriis in su passau, scriis in su presenti, cumenti chi fessit acontessendi in custu in custu momentu Intzandus custa custa boxi ca est unu pagu de autofiction, cumenti ant fatu po nai Truman Capote, Emmanuel Carrère, Annie Ernaux, Javier Cercas, ca funt autoris chi imperant sa boxi insoru, sa persona insoru po dda ponni in su contu ca no est, est in sa làcana intre sa fintzioni e sa literadura. e sa fin- e, e, e, no, e sa realidadi, perdonami. E tui asi fattu, nareus, u- una, unu scioberu consapevole, cuscienti de custa, eh, de custa autofiction, nareus, ti ses postu propriu criticamenti a servizio de sa, de sa litteradura, po poni sa, sa vida cosa tua? Eh, ma poi fiction non nci nd'est mai. No, non nci nd'est fiction, però ddu scisi ca su chi nant is chi studiant, is crìticus o is teòricus de sa literadura, ca candu tui scriis una cosa ca mancai esti acontèssia diaderus, però dda fùrrias in literadura e intzandus in cussu momentu si fùrriat in fiction, issa etotu, mancai esti unu contu de sa storia ca esti cumenti Certu. seu nau, eh, est acontessiu diaderus, però in su momentu de ddu ponni in sa pàgina scrita si furriat in calincuna atra cosa. Certu. Dd'as pentzada custa cosa? No, poita fiat su sa manera ca 'olemu imperai, no no ndi connosciu atras o o asumancu No no nd'apu mai umperau atras, duncas no sciu cumenti funtzionant po mei e e no sciu nimancu chi 'ollu provai a a sperimentai in manera diferenti poita ti dd'apu nau, custu dd'apu scritu tres annus e passa oi e però 'olemu acabai custu poita in s'interis deu nd'apu inghitzau atrus no Funt sempri totus a metadi poita mi mancat materiali eccetera e e casi sempri deu depu imperai poita ci seu, seu ingunis e depu imperai sa sa primu persona però podit essi ca depu sperimentai finzas cust'atera arruga Mi depu ponni. Aici cumenti apu imparau a fai, nci apu postu, seu longu, a fai, arrennesci a fai una narratzioni, mancai stentosa, mancai non siat crara mera, aici etotu apa depi fai cun sa de tres persona A unu certu puntu, a ddu ponni a un'atru. Mancai a ddu a ddu ponni in d'una manera unu pagu prus obbietiva, obbietiva, a nai, a istesiai de prus de sa persona cosa tua, de sa mirada cosa tua po ddu ponni a pitzus de u' atru personaggiu. Podit essi, però finzas candu nci seu deu, a marolla Poita ndi mi ndi funt bennias medas de cosas, però custu puru si podit contai, si? Certu, totu si podit si podit contai. E torrendi a sa lingua, poita eus nau ca su libburu est scritu in italianu però nci funt frasias espressadas in sardu e fueddus, a partiri giai de su titulu, po ndi nai, e su su rapportu, sa sa relata cosa tua cun sa lingua sarda est forti, est forti meda, est funguda meda, poita cumenti eus nau tui giai de meda ddu imperas in sa musica e ti iat a praxi a ddu furriai in sardu custu liburu? Certu. No, nci seu pentzendi. Est ca seu lentu tra una cosa e s'atra e depis agatai su tempus. Dd'apu giai pentzau po s'atru liburu chi apu scritu, no? Pentzendi ca in sardu iant a bessiri giai a partis diversu. E certu, totalmenti. Ma poi propriu Mancai mi benit de contai atras cosas. Cioè mi beni, sa storia acabat At a pigai un'atru tretu. is cunsiderus chi fatzu, cioè ses arrexonendi cun d'una atra conca. Custu nci apu giai pentzau e ddu 'ollu fai poita segundu mei su titulu mi seu casi pentiu e depit essi un'atru, sempri in sardu, e 'ollu provai mancai a agatai finzas un'atra Calincuna variatzioni so a nau de sa narratzioni, ddu 'ollu torrai a fai, però segundu mei pigat unu sciacu mannu 'e tempus e poi mancai no ddu ligi nemus e duncas nau, cioè mi dispraxit poita no est chi ddu fatzu po mei, deu ddu fatzu scendi ca calincunu ddu ligit. Po is legidoris, po su pubblicu. Eh certu, no sciu cumenti funtzionat. Deu custa cosa de de scriri in italianu dd'apu scrobetada pagu cun s'aturu liburu e non mi dd'abetamu de andai in dogna bidda E c'è genti, c'è una chi dd'at ligiu, ti ddu presentara, ti ddu presenta beni, sa genti è curiosa, ti fait preguntas, dd'ari giai ligiu, cioè non mi dd'abetamu chi custa cosa si podessi fai. Esti bellu, ti donat una bella soddisfatzioni. Ti donat soddisfatzioni poita sa genti at ascurtau su chi 'olemu nai e custa est sa cosa prus manna, no chi unu s'intendiri, a mei mi fait sempri arriri candu mi narant scrittori, mi nci scapat s'arrisu, no, però candu bisi ca su chi 'olliasta nai Est su plot nant poi is scritoris, cioè su chi nci asuta, su sa spina asuta 'e ludu eus a nai nosus, arribbat e pungit, pitziat e intzandus seu prexau, po nai po nai chi est arribau su chi 'olemu nai. Nci 'ollu provai in sardu, mali chi andat abarrat una cosa Però ddu, ddu 'ollu fai. Io che Io devo fare unu pagu prusu de nicchia, mancai che devo fare in sardu. Oppure. Oppure mancai pigata altros ambienti. Oppure s'occasione che calincunu pigata, sendi ca mi connoscinti. Certo. Po, eh, che calincunu pigada e si ligit unu libru in sardu. Anzi, a ci pensai, custu iat mancai essi stetiu bellu a du fai in sardu, aici du olli si ligi? Eh. Tantu, tantu è s'inghitzu chi naras, ita è custa paragogica chi no c'è, sa genti abituada a biri is paragogicas. custa T a s'acabu però una 'orta chi pigas a sa manu deu dd'imperu sempri in internet in social scriu email totu in sardu sa genti mi li mancai mi arrespundit in italianu però mi cumprendi perfetamenti e gei mi fatzu a cumprendi imperu unu sardu populari propriu normali e puliu regulari lineari e duncas chini chini ddu fueddara ddu ligi puru, forsi iat stetiu iat essi stetiu bellu custa ddu fai in sardu, mi seu pentiu un'atra 'orta. Imoi tenis custu desafiu, custa sfida tenis de ddu fai in sardu poita nci ant a essi fintzas is chi, nareus, is detratori, cussus ca ti ligint po ti criticai. Ma a mei mi fait prexeri, aici si ndi chistionat de prus. Certu, poita funt sa genti ca mancai t'ascurtat, ti ligit po biri, po agatai sa faddinia, po agatai sa cosa leggia o strana chi as iscritu. O tocat a nai trint'annus e passa fendi musica no apu mai intendiu e nd'eus sballiau de cosas e de sballius nd'eus fatu. Però scisi, candu esti in musica ddu podis fintzas a perdonai poita nc'est, no sciu, est una forma de arti, unu linguagiu artisticu ca istesiat unu pagu de sa literadura, ca però candu est literadura no, est unu pagu. Ma deu apu biu, no sceti librus, fueddarius sballiaus. Certu. Sballiaus, ma sballiaus no, ma sballiaus propriu sbàllius mannus, duncas no no est unu problema. Ca no fiant refusi, mancai. No no no no no. No nareus cali funt cussus fueddarius. Dd'ollu fai, nci nci seu pentzendi custas dis, dd'ollu fai, dd'ollu torrai in sardu, però serbit tempus, eh. Nci torraus, serbit tempus. No parit, a mei mi praxit tropu Est una cosa, mi spassiu tropu a scriri, mi mi nci passat su tempus, la chi est ora 'e cena cumenti unu pipiu ca ses po mi ndi scaresciu de totu, mi praxit, però no parit ma serbit tempus. Ma candu candu tui ses scriendi ita tenis, tenis musica chi t'accumpangiat, chi ti ponit agiudu, ti potzat agiudai, no nudda, silenziu. Silenziu, chi seu a sa sola est mellus ancora, e chi mi chi no potzu essi a sa sola tipu candu seu in Francia mi nd'andu in biblioteca poita no depu intendi nudda chi inguni no chistionant chi chistionant funt pipieddus poi su francesi ddu cumprendu pagu e custu m'agiudat no poita chi intendis sa genti chi andas a su bar e nc'est genti a su telefonu chi depit contai

Puru a meigama no mi mi spassiat candu una cosa mi spassiat po nai custa cosa est spassiosa mi praxit e intzandus mi speru chi siat spassiosa puru po chini ddu ligit. Siguramenti est spassiosu Castia ti ddu deu ti ddu potzu cunfirmai ca est spassiosu ti fait arrexonai ti fait arriri poita poita nc'esti meda ironia Auto ironia e ironia ca tui imperas po fueddai de sa genti, po fueddai de sa sotziedadi, po fueddai de de sa Sardigna, de cumenti esti oi sa Sardigna, finzas a sa politica sadra, però ddoi funti finzas momentus o personas ca mancai non ci funti prusu, inzandus unu pagu de tristura ti benit. a pensai ca custas personas no ci funt prus e intzandus ddas arregodaus in su libburu cosa tua e ddas pentzaus, ddas torraus a pentzai in su xeu siant, cumenti nareus, naraus nosu. Tui fueddas puru in su libburu cosa tua de sa cinefilia. Chi tenis, poita tui ses unu unu amantiosu de cinema e as fatu fintzas cumenti a filmmaker ddu contas in su libru. In sa truma, deu femu, deu femu giai s'atori femu. Però ci fiat Marcantonio Pani. Eia, no ca cussu est un'ateru, cussu est. Ah un'ateru. Cussu fiat unu cussu fiat Simone Lecca. Ah. Chi no sciu chi ddu connoscis ma est unu. Simone Lecca. Visionariu. Eh certu. si at fatu unu unu fintu making of de unu video chi si at fatu issu etotu, unu video giai custu fiat visionariu, e puru eus fatu una pariga de making of fintus poita fait sempri sceti brullas Simone, cioè scit fai atru puru però po is brullas est unu campioni e quindi fadeus finta de che seus artziaus ind unu aparèchiu in s'aeroportu de de su Masu de Casteddu e e cussu chi fait su polf polar no sa polfer sa ferrovia po sa politzia de de is trenos no no cussu pol polair de ah de s'at a essi sa aeronàutica de s'aeronàutica non sciu mancu cumenti si narat e nci apu tentu ita fai cun cussus puru e poita mi capitat, fiat Marcantonio chi fadiat totu bardau cumenti a issu il dottor Panetto. Bellu su nomi. Quindi immoi chi ndi bessis cun su film dd'apu nau, là ca seus paris chi mi tzerrias a fai una cosa. No, sempri stetiu apassionau de cinema e criticu puru, sigumenti Deu no depu nudda, potzu criticai su chi 'ollu, seu propriu criticu meda cun meda de su cinema sardu, oi prus pagu poita nc'est genti, no nau sceti Mariu po chistionis de de amighentzia e de atru chi est stetiu partecipu, ma finzas Bonifacio Angius e meda atrus ca funt bessendi a pillu cun produtzionis noas E finalmente seus mollendi sempri cussa immagini della l'auto s'autorapresentazioni e su sguardu sa mirada de foras eccetera Sardegna esotica custu autoesotismo eia e basta puru in su dumilla e binticincu chistionaus de sa realtadi E de s'atualidadi. Su neorealismu esistit in cinema de casi cent'annus. Eh insoma. Otant'annus. Eh otanta va. Eh fait otant'annus. Duncas est ora puru innoi. Eh ora puru, est passada puru sa vague, sa nouvelle vague sarda. Sa bon'anima de Goffredo Fofi at coniau custu custu fueddu, custa espressada, sa nouvelle vague sarda. Cussa puru nc'est passada. S'unda s'est giai arrogada in su mari, imoi depeus pensai a atras undas e atrus nominis cumenti Ch'as fatu tui, pentzendi a Bonifacio Angius, a Paolo Pisanu, a Matteo Incollu, nci ndi funt medas de autoris, de registas, no, fintzas de feminas, nci ndi funt medas de feminas chi imoi funt fadendi cinema, bellu Pensa a su film de Maria Grazia Perria, apitzus de sa vida de sa giòvana Grazia Deledda. Esatu, no dd'apu biu ancora, sendi ca seu in Francia mi ndi perdu sa mellus parti. Depis torrai a recuperai unu sciacu mannu 'e tìtulus ca funt bessius in custus ùrtimus annus, intzandus mancai t'ia podi donai fintzas callincuna bidea po su lìburu chi ias a fai mancai a pustis. e cali funt stètias is crìticas ca ti funt torradas de sa ligidura de su liburu cosa tua, de sa genti chi dd'at lìgiu e immoi poni·ddu a una parti? Pagu cosa, sa beridadi, cioè totus mi nant, nci apu postu sciacu mannu 'e tempus Crìtica negativas, est a nai, mala, calincunu chi ti. No, no, mancai, no, crìtica, però mancai calincunu ca non s'agatat de acordiu, ca. No, pagu, pagu de custu, capitau s'atru liburu, mi nd'ant nau, eh m'abetamu custu, is contus funt totus ugualis, giustu, crìtica nci stait, e in custu, no, una cosa bella m'at nau un'amiga mia, no, dd'at pigau propriu a inghitzu m'at scritu issa grande apassionada de librus e tanti chi fadiat recensionis puru e nosu si fracuentamus bint'annus fait o forsis de prus puru grande amigus e imoi no si portaus prus ma no poita seus perdius comente sutzedit in sa vida e m'at nau Apu imparau a ti cumprendi de prus, poita no cumprendemu sciacu mannu de cosas chi fadiast, no ddas cumprendemu. E imoi apu cumprendiu. Po mei est stetiu, no est chi, tantu no est chi abarraus amigus, fiat fintzas su fini, cosa mia, de custu liburu, ddu potzu nai, est a chini no at cumpartziu cun nosus meda batallas o o fintzas certa certa positzioni politica ca si bint comente macus chi si andat beni de che no puru tontus comente don chisciote don chisciote chi andiat beni de che no macu in d'una atra manera o puru genti ca no at cumprendiu nudda eccetera a mei praxit chi mi praxit, m'iat, chi m'at a praxi ca ddu ligessi non tantu sceti is amigus, is cumpangius de milli batallas eccetera, ma puru genti ca non nci fiat o ca non pensat chi fiat, ca non est mai stetia cun, ca non si seus mai atobiaus, giustu po fai cumprendi, no ca tengiu arrexoni, ma Ca sa positzioni mia est custa e càstia poita apu fatu totu custu, poita seu su stranu, seu su sempri bastianu contrariu, sempri cussu segamenti 'e conca eccetera, tèngiu unu sciacu mannu de de arrexoni si poddu fai, 'ollu sceti custu, no 'ollu cunvinci a nemus, sceti fai cumprendi ca no nc'est ne irratzionalità, ne estremismu o macchini o ateras cosas, no càstia est totu realtà, sempri deu seu neorealista, in su sensu càstia poita m'at a praxiri, poi unu mi narat, no seu d'acordu cun tui ma ti cumprendu, no 'ollu no pentzu de cambiai sa conca a sa genti, però giustu po poita de chi no pareus is macus nosu De ddu nai, no nc'est prus abisongiu 'e ddu nai, dd'apu giai fatu s'outing chi seu indipendentista, però pareus cussus ca funt foras de su mundu. E inveci in custu liburu ti nau cumenti seu aintru de su mundu, prus de cussu chi ti pentzas e forzis prus de tui. Custu est su su fini cosa mia, unu pagu barrosu, chi 'olis, però est s'unica cosa chi m'interessat. E s'amiga mia m'at nau una cosa po mei stravanada, Nau, apu cumprendiu meda cosas de tui. Ligendi su liburu. Eia, poita si femus perdius, no? E duncas de milli cosas chi apu fatu, issa mancai no nci fiat prus. Certu, poita mancai si funt stesiaus is tretus de sa vida, biograficus, de. E custu est su fini de custu liburu, po mei. Chi arrennescit diaici seu prexau. Poi mi podint fai sa crìtica chi 'olint però. No càstia, a mei a mei m'est praxu, dd'apu lìgiu cun praxeri, dd'apu lìgiu, si ligit diaderasa cun a lestru, poita tenis una una scridura ch'est scorrevole, cumenti naraus in italianu E cumenti at essi in sardu scorrevole? Currit ca est unu frumini. Currit ca est una bellesa. E un'amigu miu m'at nau ci calat ca est una birra frisca. Ci calat ca est una birra frisca mi praxit, ti ddu ligis, si ddu podis si ligit a mari, e imoi ca seus in s'istadi ddu portas a mari custu liburu, si portat trancuillamenti poita no est mannu, no pesat a nudda, però atentzioni poita si podit mancai manciai o sciundi in s'acua de mari, intzandus depeis sceti fai atentzioni, però Si portat, si portat in calisisiat logu e si fait ligi cun, cun praxeri e cun, fintzas cun, cun lebiesa però arrexonendi apitzus de, de is chistionis. E intzandus, Michele, mi parit ca seus arribbaus a s'acabu de custa arrexonada, poita cosas de ndi scrucullai nci nd'iat a essi ancora, però lassaus, no scoviaus, no scoviaus nudda de, de su chi nc'est de su cuntenudu de custu lìburu, eus giai fueddau de sa forma, eus giai fueddau de su stili cosa tua, de sa lìngua, e intzandus lassaus a su pùbricu de Novas sa, nareus, su traballu de ddu ligi in custus mesis de istadi, e a tui ad maiora po is pròssimus, po is lìburus chi as a scriri. Insciallà, nant is arabus. E certu, insciallà e augùrius, norabonas po totu. Gràtzias. Chi ti frimas pagu pagu deu depo immoi annuntziai, custa est sa parti de novas chi depo annuntziai, is eventus culturalis, tui ca ses unu ca fait mùsica, ca andat a is cuncertus, po nai, ddoi est unu bellu cuncertu ca inghitzat oi in berchidda su time in jazz ti sonat no custu custu custu festival ti parit ca ddu connoscis e beh su time in jazz cust'annu est sa trint'ottu sa de trint'ottu editzionis immaginadi in dus annus at a fai corant'annus. E su tìtulu de cust'annu, de custa editzioni, est What, What a Wonderful World, pigada de sa cantzoni de de Louis Armstrong, però nd'ant torrau a fai una bella pariga de versionis po narai po cuncuadrai custa editzioni de su festival, chi comente totu is annus s'at a fai in Berchidda e a giru e a giru in logus a giru e ddu apariciat sempri Paolo Fresu issu est su maitre de sa de su festival de totu is atividadis de is cuncertus at a sonai fintzas issu in una bella pariga de cuncertus arregodaus cali est cali funt is nominis prus de importu però funt medas Chi unu si andat a ligi su programma funt a su mancu binticincu paginas de programma bella fitte de nominis de datas e de atobius ddoi funt Stefano Bollani Danish Trio Danilo Rea Enrico Rava Les Amazones d'Afrique ca funt femias custas femias de su Mali ca ant fatu custu custu gruppu custa custa truma de femias ca si zerriant Les Amazones d'Afrique Trentemøller ch'est unu mùsicu danesu chi s'ammisturat unu pagu de mùsica eletrònica, jazz, no sciu chi ddu connoscis Trentemøller, at a fai una una unu concertu cun atrus mùsicus, atrus nòminis funt Sista Namely, Paola Turci, Nick the Nightfly, Freak Motel ca funt issus puru piciocus sadrus bravus meda chi faint faint jazz e pustis is atrus eventus e is atras laboratorius po pipius, laboratorius fotografias, de totu ddoi est in custas diis, fintzas a su sexi de su mesi 'e austu. Seus fueddendi de otu diis de de festival de Time in Jazz. Nd'eus torrai a fueddai puru poita su Time in Jazz torrat puru in su mesi 'e cabudanni, su cincu e su sesi, intzandus ant fai unu spin off in su mesi de de cabudanni perou su cuatòrdixi austu in Tàtari s'at a fai sa faradda sa faradda de is candelieri ca esti sa festa prus manna sa festa manna de Tàtari e ca si fait giai de trexi de su de trexi seculus e s'Unescu dd'at scioberada annumenada cumenti patrimoniu de de s'umanidadi tui ddu scidiasta custu? No no ddu scidia mancu E s'atru, ddu scidias cali est s'atru, nareus s'atra s'atra manifestatzioni, su cantu a tenore. Certu cussu ddu sciu, nci at traballau un'amigu miu apitzus de cussu. Cussu puru est. Su cantu a tenore est patrimoniu mondiali. Patrimoniu immateriali. Immateriali. De s'umanidadi e intzandus su cuatordixi de austu s'at a fai custa editzioni de sa Faradda in in Tàtari però abarrendi nareus in s'àmbitu prus prus de festa de bidda s'arregodu ca fintzas a su dexi de austu nci at a essi su Jerzu Wine Festival cussu puru est unu festival ca ponit impari s'aspettu nareus prus gastronò enogastronomicu po buffai su binu de Jerzu però fintzas po andai a ascutai musica poita is arrugas de de Jerzu si prenint de genti chi, pruscatotu giòvunus chi andant a ascutai mùsica bufendi binu. Però nc'est u'atru fèstival ca si fait in custas dis, fintzas a su noe, fintzas a crasi, ca est su fèstival dei Tacchi, ca ddu fait su Cada Die Teatro, sempri in Jerzu e Ulassa, e intzandus funt duas biddas de s'Ogliastra ca donni annu custu at a essi una un'editzioni, sa de bintisesi editzionis de su fèstival chi si fait inguni, ca est su fèstival de su teatru de arruga prus importanti ca teneus ca teneus in Sardigna. ti benit in conca calincunu atru eventu ca mancai m'est. Deu m'arregodamu custu poita nci andamu giai donni'annu a su. A su fèstival dei Tacchi. Eia. Deu puru nci apu biu, sciacu mannu 'e nominis. Pentzu chi apu biu sa primu editzioni. Fintzas a sa de binti nci andamu, o forsi prima nci andamu, casi dogni annu, poi apu cambiau zona e. E va bè, però. Sa vida est fata diaici. Però sighit cumenti sempri. Certu, dogni annu nci 'olant andai, nci 'olant andai, però no acuddu mai. No est grandu programma. Grandu programma, custu puru est durau una cida, intzandus grandu programma arricu. E unu depit andai ingunis praticamenti, si depit depit movi a Ogliastra, bivi praticamenti una cida po po sighiri totu. E no esti possibili, poita a pustis chi 'olleus andai a s'antiga tonnara Su Pranu de Portescusi, s'otu, a nai, oi, crasi e dominigu s'at a fai su Big Blue Festival, ch'est una manifestatzioni dedicada a sa cultura ecologica. Esti, nareus, sa de dexi edizionis de custu festival ca E si cunfirmat, nareus, po s'interessu, po s'impinnu, sa promotzioni de sa cunscèntzia ambientali, no sceti de su mari de sa Sardigna, ma fintzas de totu su territòriu, e intzandus est unu momentu po po arrexonai apitzus de de sa cultura, de sa scièntzia, fadendi laboratòrius, spetàculus, chi ponent arrexonadas chi ponint impari, nareus, s'aspetu prus scientìficu cun cussu prus divulgativu e culturali de cumenti est cambiendi su mari, de cumenti est cambiendi sa terra cunformas a is cumportamentus de is òminis e fintzas a su traballu e fintzas a cumenti a is fraigus poita seus fraighendi cosas noas, domus, edifìcius, intzandus càmbiat totu e fintzas su turismu Su turismu tenit un'impatu mannu a pitzus de su de s'ambienti, intzandus in in custu festival ca s'arregodu si tzerriat Big Blue Festival, sa de dexi editzionis s'at a fai in s'antiga tonnara de Su Pranu de Portescusi de oi, de su otu fintzas a domìnigu su dexi de austu. E intzandus poi puru seus arribaus a s'acabu de sa puntada de Novas. Deu torru gràtzias u' atr'u' 'orta a Michele Atzori. Gràtzias a tui. No, gràtzias a tui e a si torrai a biri cun saludi e prexu, mancai no sceti Novas in atrus logus. Certu. Deu si torru gràtzias, s'arregodu ca si torraus a intendi cida chi benit cun u' atra puntada de RTS Novas. Bonu meri a totus. Adiosu. Adiosu.